ma asị nụ afọ ọma o aha afọ 2022 mụtara anyị eh, ife ọma mma ụnụ abaịtala ndị jere ekeresimesi ee afọ ọma ọha mụtara anyị ife ọma ma anabata nụ ife omume anyị akpọ ije nke mbụ ya na afọ 2022 ama m ndị lara ekeresimesi unu abanyetadole ndị ka nọkwa na anọ mmele ga-ahụ isi duru n'ike ọ bụrụ na ka na ịrụ ọrụ ubi bụkwa ndị si ha nwanọtụkwa nzụzi ya ezigbota ike abalị a anyị rị nna anyị ukwu nwanne anyị nwoke ee eh, Okey Williams Kalu ha nọ ya agụrịkọta ụka nke abalị a ee eh, nna anyị ukwu Okey Williams bụ onye nkụzi dị elu bụkwara onye ndu obodo bụkwara onye chọpụtara na ọgbakọ ndị isi ojii na eh, ọchịchị okpuru ọchịchị Mayo nke dị na Ireland ọ ya bụkwa onye isi ojii nke mbụ afịarị ọnụ mmiri aka sị ya jee dọwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'okpuru ọchịchị Mayo na obodo Ireland nna anyị ukwu Okey Williams ma anabata gị emume anyị akpọ Ije ee nwanne m nwoke Igu ekeletala m gị ike ekeletala m gị ka imele ee na-ekele gị n'ihi na ọrụ ọma ị na-arụ site Ije Edda Catalyst ọ ya bụ ife anyị ekpe ekpere ife a zinere gị mmepe ụlọ hụ abaịta onye ọbụla ụzọ nke ya de etinye aka nna m sịrị agbakọta eh, aka nyụọ amamịrị ọ gbọọ ụfụfụ so thank you so much for the good work you're doing through Ije eh, m je sorokwa eh, Igu dasị ndị Edda bụ Edda afọ a ja-amara anyị mma efe Jizọs wụọ afọ ọma ee ahụike mkpata ọmụmụ jere awara anyị ọjị afọ a efe Jizọs amen ndewo Ee, m na-amala n'otu anyị de-esi eme emume a ohere dịkwara gị ịjụ ajụjụ gị atụbata ajụjụ ị chọrọ ịjụ na ebe a na-atụbata ya na emume a anyị metụrụ nna anyị ukwu Okey Williams ya ọza ajụjụ aza ibe ọ ha eju gụ efọ nna anyị ukwu Okey Williams ajụjụ mbụ m ajụ gụ bụ njem gụ dị otu o si bido dakwa n'ibe o bidoro
ee ekelelekwa m gị ọdọ maka ajụjụ ọhụ nnọọ ee njem m maliteleri mgbe dị anya ee ajụ m ibe o si bido m ji asị o bidoro mgbe amụrụ m amụkwanụrụ m isi obodo a da-akpọ aba enyimba city abụ m ife a da-akpọ original nwa aba ị ghọtara o nwe ife anyị da-eji anyị isi asị gị once nwa aba always nwa aba so ọ ibe njem m malitere amụrụ mgbe amụrụ uke m ụwa ee mma ekwa na aba bụ ibe nne na nna m nọrọ da-akpụ ụzụ ọ ibe m jere primary school ifu ụlọ anyị ibe ọhụ nnọọ o nwe ụlọ akwụkwọ nọrọ akpọ old court primary school m jere ụlọ akwụkwọ ọhụ nnọọ primary school ọhụ nnọọ bịa mgbe m bịara abaghị ụlọ akwụkwọ secondary school m gbata ibe a da-akpọ National High School bụ one of the eh, oldest schools secondary schools e nwe Aba ugbu a ma mgbe ọhụ nnọọ so m jee National High School Aba Igbo Naco bụ ife ụfọdụ jiri mara ya so ịkpataghị fan m bịa mgbe m gụdụrụ National High School m biri ife na-akpọ boarding school boarding school ọhụ nnọọ bụ kama mere gịrị nne na nna gị ọchị ebi ụlọ ụlọ unu ga-eje ebiri ụlọ akwụkwọ so boarding school ọhụ nnọọ m biri yetara m aka ike aka o yere m bụ n'ihi na boarding school ọhụ nnọọ a kụziri anyị ife jee meni ga-enwe nrube isi so to speak discipline n'ihi na boarding school ọhụ na anyị nọ ọ dịghị ele mgbe ị nọ ụlọ nne na nna gị mgbe dị gị mma gị eteha ụra ma mgbe ebi ụlọ akwụkwọ late but boarding school ọhụ nnọọ ọ kụọ 5am ụtụtụ akụọ mgbịrịmgba a sị gị rising bell anyị eteha ụtụtụ anyị eje ekpere ụtụtụ ga-abịarute nwụrụ your normal chores ị je-eme ụtụtụ ahụ ọ bụrụ ọ ga-erake the flower bed bụrụ ọ ga-azachado corridor ife dum you know ga-eme ga-eje dining ị dịghị eji aka gị adị eri ife ma i je dining i ji nkọm yara nkọm eze so those things those disciplines m mere imbibe mgbe ọhụ nnọọ yere m aka eh, growing up so mgbe m bịara bịa jedụọ ụlọ akwụkwọ secondary school ibe anyị na ebe anyị ekwuru onwe anyị eziokwu mgbe m gụdụrụ class 5 form 5 anyị nọdụ agụkwa mgbe ọhụ nnọọ ife m jiri from waec m bụrụ paper abụọ paper abụọ ọhụ nnọọ i think m nwụrụ english a3 eyiekwa m ma ọ economics m nwụrụ c something ndị ọdọ ọhụ nọ bụzi pp pp eh, p7 p gịnị M- ị naghị ejili ụdịrị result ọhụ nnọọ na ụlọ akwụkwọ dị elu karịa university you know and ife dịrị nị ife gbasara m nị bụ for me ọ ife m ji achọ ha ndị ntoro ndị ka tụta etụta jiri ya mụrụ ife so eh, m bịa jee ibe a kpọ Federal School of Arts and Science Ogoja bụ ibe m jere jee mee ife a kpọ remedial studies and i leta anya ife m kpọrọ ya Ogoja ọ pụla Aba n'ihi na mgbe m nọrọ Aba m bịara bịa chọta ele m nọdụ enwe distractions eleghị ibe a mụrụ m so kama m ji eleba anya agụ akwụkwọ mana eleghị m da agụ ya but ele Chineke na-esi eme ife mgbe m bịara bịa jee Ogoja sa m bịa mata ndị ife anyị lele WAEC ngwa mbụ mgbe m clear paper m dum ugboro nge ndewo ha m kwụsị ebe a ntile eh, ijikwa m ọdọ m esi bụ nnọọ
Eh, m ekeleta gị ka otu i si zaa ajụjụ a m na ha afụ eka ndị nwana anyị nwoke nwana ha lọbatado eka ozugbo afụna m eka nna anyị ukwu ịkwụ anya ọ sị eleghị ife ọma ife ọma ha bụrụ ife a na-abịara anyị afọ a ma ahụ ọma eleghị ọ na ha ekeleta gị ike m fụkwara eka nwana anyị nwoke eh, Prosper Prince Prosper eh, Koma Nkama ọ nọkwa ha ọ sịkwa afọ ọma bụkwa ife ọ na-etụpụrụ ndị Edda dum afụlekwa m eka nna anyị ukwu Ama Akụ eh, nna anyị ukwu Ama Akụ sị eleghị o siri Aba ele ife anyị eme ọ sị afọ ọma bụkwa ife ọ nọ eh, eyi ịtụpụrụ ndị Edda eh, ọ ka na ha abaịta ọ dị ukwu a ife nọ ha ịbaịta na eh, tupu anyị da agụpụtado ozi awa na-etụbatadoro anyị ebe a. ajụjụ ọdọ m ajụ gị bụ ị ma ụmụ ndị a sị na eleghị mgbe a mụkwara wọ ọhụ isi wọ nọkwa ha da aghọ nkọ ghọkwara ha nkọ ruo ebe ọ nọ ugbu a na njem gị na ịgụ akwụkwọ i- i sikwara ha alị isi gị da aghọ nkọ ghọrọ hụ nkọ ya ka o nwe ibe i jetụ ka njem gị a, ị ga-erute azụ ee rute ụzọ isi gị hụpụa nkọ jere jepụa Uh, Igu, uh, flesh and blood, they reveal like ajụjụ to you. Thank you for that question. ike m dịrị ịchọ ee ikwu eziokwu m gụdụa primary school yara secondary school agbatalighị m site onye mbụ ruo onye iri so esoghị m ndị sịrị eleghị isi wọ nọdụ ahụ ọkụ elega but somewhere along the line nwe ife a kpọ self discovery m mata onye m bụ so mgbe m nọrọ primary school nke mbụ bụ ị nidiri ịmata nne m ejeleghị ụlọ akwụkwọ for one day nna m ejeleghị so onweleghị ndị tụkwanụ m na-atụ adịleghị inclined towards academics so ị da-ajụ m m da-akpọ onwe m accidental student and m akọwarụtara gị ife mere m ji da-akpọ onwe m accidental student dịka m kọwara gị mgbe m batazụrụ secondary school m gụdụa enweleghị m akwụkwọ nke a da-akpọ WAEC nke m ji apasịta ife m ji asị gị jee duba m university and nne na nna m odoghị anya ife gbasara ya ni and sa m bịa eru mgbe ọhụ amaleghị ife m ji ejihela akparị nna m sị ya sị go ee ijedile m jedile secondary school because yara onwe ejeleghị secondary school sorry secondary school ejetụleghị ụlọ akwụkwọ ejetụ mbụ nna m so o doghị ya anya ife ọ maara bụ m medụa m pụta si ya m chọrọ ịzụ afịa ya odu m ibe m jeje mụọ afịa but it was there and then that that point ibe m realized onwe m m si ọ dịghị si m nidiri ije ụlọ akwụkwọ so it was that self determination and self realization mere m ji jee federal school of arts and science ogoja for remedial studies then mgbe m bịa bịa focus a gụọ akwụkwọ m lea exam WAEC m I cleared all my papers in that singular sitting so nke bụ ọ dị n'eleghe it was in me but ọ dị n'eleghe ife a kpọ computer garbage in garbage out n'ihi na m naleghị da-agụ akwụkwọ da practice ya so it wasn't coming mgbe m gụdụrụ mgbe m ledụrụ WAEC ọhụ nweta ya ọnwụ nwanne nta nna m a da-akpọ Kamake ọ nọrọ Nsụka da-eje ụlọ akwụkwọ da-eje university mgbe ọhụ ya obikwa n'ibe a da-akpọ boys quarter BQ mgbe m gụrụrụ akwụkwọ m fụ ụdịrị ọnụnụ ọkụ dị m obi m si m ejebaghị Aba jee gụọ for JAMB m kpara ya ọ sị m bịa mụ ra ya bi na boys quarter ebe ọhụ ọ nọrọ so m jee boys quarter ebe ọhụ gụọ for JAMB eleghe m si da agụ akwụkwọ sa m bịa agụdụ yara onwe ya kpọle nne m sị ya go ọ dị 100% sure lego m makwa baa university afụma and o si eleghe ọhụ nọ mezue so ife m na ịkọwa bụ gịnị o nwe ndị fụwa sị gị wo enweghị isi akwụkwọ nwe- onweghị onye nweghị isi akwụkwọ it is something you develop with interest so m chọrọ ife anyị bụrụ a teachable moment for ndị so anyị niile azụ and then immediately m bịara bịa jee University of Port Harcourt m gụ ife a da-akpọ political science and administrative studies m gụdụa ya m pụta I had a clear view of what I wanted to do. I knew where I wanted to go. Ife m chọrọ ara ije bụ m chọrọ ije Lagos. So ya nwere ndị m rịọtụrụ wo tinye aka tii ma m jee Lagos jee mee youth service m. M jee Lagos ime youth service m. mmedua youth service ebe a bụ ibe m ji asị gị sị m bụ an accidental student o nweleghị onye m nwerụ Lagos so mgbe m ruru Lagos o nwe somebody bụrụ tenant nna m bụkwara onye ekọle o biri hi Lagos mgbe ọ da-arụ ọrụ ya ra ndị ụlọ ya biri m je binara ya but the month I ja pass out from uh, youth service the man anwụhụ o soro ndị mbụ a nwụrụ na ọ bụrụ ị ma-echeta mgbe e nwerụ ADC plane crash so o soro ndị nwụhụrụ na that ADC plane crash afa ya a za nwa ọlọgụ ọtụ ndị fema malaria so mgbe ọhụ nnọọ ọ nwụhụrụ I was so devastated nwunye ya nọrọ ụlọ akwụkwọ mgbe ọhụ nnọọ so I felt elege ọ ja-adị very unfair on my part nwanyị enweghị ife ọrụ m abịa burukwa my own burden ị ghọtara

m je mgbe ọhụ nnọọ da-achụ m ebi o nweghị elege o si daba m bịarute jee gbaa form University of Lagos m jee mee masters ọ gịnị mere m ji jee gbaa form ọhụ nnọọ ha m mee masters ọ ha m fụ ibe m ja-ebi n'ihi na mgbe University of Lagos o nwe ibe ndị eme masters wọ higher degrees wọ da-anọ a ra-akpọ Henry Carr Hall ọ bụrụ ị mala Unilag very well ị bahatakwa ha gate ọhụ ị gabịata gate wọ to your right immediate right bụ ibe those eh, halls dịrị so m je ime masters mee Unilag industrial relations and personnel management so m nọ eme masters ma m nweta ọrụ ọrụ a bank so ọrụ a bank ọhụ nnọọ m nọdụ arụ m da-ejekwa ụlọ akwụkwọ in fact ole mgbe m nọdụ emedu ya so m medụa program ọhụ nnọọ nweta my MSc I didn't want to stop there n'ihi na aka m abịalaghị bịa chịkọta onwe m ọnụ ibe m jejere achụ ụlọ m jiri maka m jekwa gbaa form ọdọ ha m bido MBA University of Lagos bụ ife a kpatara m sị gị I keep saying it m bụ an accidental student ọ bụghị like m bụrụ one bright student no so mgbe m baghere nọide eme masters ọhụ nnọọ eh, sorry MBA ọhụ nnọọ kpọkwa m bịa de nweta ọrụ ọdọ from one job to the other ị mara that kind of a thing ka o nyekwazị m ohere m medụle the MBA emedụ but the uh, ọrụ m ekweleghị m ha m finishụa the thesis so the MBA m mere m medụrụ ya but asubmitleghị the thesis ọ bụzụrụ flanta but ọ bụrụzọ MSc alone bụ ife m jiri pụta so ọ bụrụ ya bụ elege ije ọhụ nnọọ si buga rute ebe ọhụ nnọọ then iji ọhụ nnọọ mgbe ọhụ m nọrọ Lagos obile gị bụ mgbe ọhụ m nọrọ youth service nna ọda abịa dito gị na mbụ nwa ya daa mgbe ọhụ nne m gaghị akparị m ụka ya sị m gọ nwa m ọ kpọ m mazị ya sị m gọ m chetakwa nwa ogwugwu nọ m azụ mgbe ọbụla ọ kparị m ụka nne m bịa ọ dọ m eka ntị ọ sị m chetakwa nwa ogwugwu nọ gị azụ okwu ọ dịrị ọkpụrụkpụ so m bịarịta mee si Lagos mgbọ m eje Cotonou jee zụọ ọkịrịka ma shoe ma gịnị buru lụọ Tejuosho market ndị nọrọ Tejuosho mgbe ọhụ nnọọ ma gbara m ekebe so enwere m shop Tejuosho market da arụ ọrụ bekee a bank na-ekwado eme masters m mgbe ọhụ nnọọ so ya ọ bụrụ eleghị gị na ọ da esi m obi ike ya ọ bụrụ m mara ibe m si gata ya dị anya and ya ọ bụrụ mkpebi mmụọ eleghị gọ m makwa ha succeed ya so ibe anyị ka na ịkpa nke ụlọ akwụkwọ ịnọ ife ị jụrụ m bụ gọ ị sị m ọ nọkwa ndị awụ awụ m sị ọ dịghị so m bịa rụgha ọrụ ebe ọhụ wụ rụgha de etu a bank de etu a bank chineke de enyere m aka ee ruo mgbe e mepụrụ branch ọfụrụ the bank ọdọ m jedara ee the money okay m jump le ee mgbe m bịara m bịa lụọ nwaanyị m lụrụ nwaanyị 2001 abịa mụta nwa nge so m decide ara mgbe ọhụ nnọọ eleghị m ji eduga edu mie m yara nwa m nwaanyị mgbe mụ aka ejeghị ala bekee m du iwọ London wee jee ezumike ọrụ m anọlegide enye m ohere na mmụọ ike je mba ndị ọdọ but mụ na onwe m kpebi eleghị m ji edu iwọ so m du iwọ izu m bịa zọrọ jere ibulata wọ bụ mgbe ọnọdụ pụliri anọdụ wọnde nọrọ ọnwa nge so the last week o kwesịrị ịlụ ọ bụrụ mgbe mụọ jere london jemiri wọ bụ na week nge ọ nọ fọrọ afọ ee m kpọlata wọ so from that period o nwe ife ụfọdụ gbatụdụrụ na abụghị ife m jabịara akpa ebe a m kpebi eleghị sị gọ m chọrọ na ndị m wọ biri ala bekee so mgbe mie m dịrị ime nwa nke abụọ nwa m nwoke m du iwọ Ireland bụ ibe anyị bịa zụrụ bịa biga so wọnde nọzị ali bekee excuse me mụọ nọị naijiria so mgbe ọ bịara ya dị elega ọhụ nnọọ abịa buru ụzụ m mgbe m rụgha ọrụ bekee Lagos bank nwụrụ branch ọfụrụ anyị mepụrụ eh, Ọnịcha m bụlere branch manager a Lagos so ọ bịa duga m Ọnịcha eh, deputy managing director anyị mgbe ọhụ nnọọ m sị ya m alike gị Ọnịcha ya sị m gọgọ esi ịda m jere Ọnịcha ọ ma resign ọrụ a gọmna onwe eme nke ọma emezi nke ọma emezi Lagos ebe a gọ Ọnịcha eduri m kwesịrị ọ bụrụ ife obi aṅụrị nye m elege ibuli m elu ọ bụlaghị ife obi ọma nye m n'ihi na Ọnịcha dịtara ọjọọ ike mgbe ọhụ ọ kụọ 7 na onwekwaghị onye ị fụ street o nwe ife ọ da-akpọ short sleeve mgbe ọhụ nọ ị nwere ike ịnọ ya ọkada ọ dịtara ọjọọ ike mgbe ọhụ ịnọ ya ọkada ịgbara ezi watch aka gafe onye ji mma egbupụ gị aka onye ọbụla nụrụ ele ọnịcha siri dị ọkụ mgbe ọhụ and for six months m nọrọ ọnịcha onweleghị abalị nge m ra ndịrị ọnịcha ọhụ nọ that's a weekend ya o so ife m nọdụ eme bụ ụlọ m Lagos ka dịrị and aba dịkwa nso ọnịcha so Friday evening mama laghachi back to Lagos ma laghachi aba so m meghe eleghe ọhụ nọ chetakwa mmie m yara nwa m wọ nọrị ali bekee so but anọdụ achọ oge m ji eji ma sị ọ dịghị ojule m because m mara anaghị anaghị ebi apart elege ọhụ forever so mgbe ọhụ n'oru zuru ọnịcha m kpebi asịgo this is the time for me to go so m tiiri wọ akwụkwọ lakwuru ndị ụlọ m ali bekee ee Ireland iru Ireland ọhụ nnọọ ọ dịghị mfe elege onye rụghala ọrụ ọkwa ya rịtụrụ elu ịbịakwa bịa manye ụwa isi pretty much that is what it was like so m ruo Ireland m decide o nwe ife nọghalede agụ m agụụ ọgụgụ bụrụ maka iwu law so m je malite first degree law bụ ịzakwa ajụjụ ya ejụta esigo isi m ọmụnhalede awụ awụ m sị gị ọ dịghị but do you know the irony mgbe m jere je my law m manyere ya as a mature student enwere m family nwee responsibilities nwee gịnị but eleghe m si leda anya akwụkwọ da-agụ I finished my law degree with a 2-1 bụ ife m emeleghị mgbe m nọrọ even as an undergraduate ị ghọtara ife m akọwa so nwa 2-1 ebe ọhụ nnọọ immediately m finishiri that law degree m sị ọ dịghị sị this is the time for me to go forward and m nọ da-emefe nọ da-arụkwa ọrụ n'ihi na ali bekee bụ ibe m nọ ife anyị chetara m ife anyị kacha akpa later about ife m- m- m akpọ multiple streams of income ọ dịghị mma mmadụ gwere akwa dum ya wụ ekete nge ọ dị mma ide eme ọnwa agaghị elepapụ anya certain things ị mara that kind of a thing ma o sighị nkwu a gbata ya o si nkwu a na-egbata so m merụ a first degree m ele ọhụ nọ bịa malitakwa masters m ọdụọkwa eh, National University of Ireland that is their premier university ebe ọhụ nọ so mbịa medua law degree ọnọ mgbe m nọdụ eme ya ndị elebakwa anya ife gbasara obodo dem organize the community da-achịkọta ndị isi ojii n'ebe ọnọ the then prime minister akpọ Enda Kenny bụ onye gwere m legị ngwere legị nna m ukwu I took him as a mentor so many about we became very close ọnọdụ atụ ụlọ m Christmas elega ya o gwere car ya o butere anyị hamper so you can imagine ibi nwere ike ime gị ife ịghọ- mmadụ onye ọkwa erule ebe mbụ prime minister ade visit ụlọ and all that so ya o leta m anya ọ sị m gọgọ onwe ife ọfụrụ ime mụ a, afụ gị fụ you know mbụ bụ sa nwa bekee aja abịa akpọta gị fọn nọ whether ma ị chọrọ ya ịchọghị ya wo ele ha le gị through and through mana eleghị onweghị comma ntụkpọ inwe okoro so ya sị m gọgọ ọja achọ ha m dụọ ọchịchị isi ogo wo niile community ibe o bi ebe ọhụ nọ bụ ebe isi ogo wo bụ ebe mbiri bụ na ifeli dịrị m n'ito edu ọchịchị Ireland so anyị anọgala ebe ọhụ nọ amụdụzụa ụmụrịma m dị ọdọ Ireland ebe ọhụ nọ rụzuo mgbe o ruru mmiri mmiri ma kpebie eleghị gị anyị chọrọ ị-move to Canada bụzụ n'ibe anyị nọ ugbu a so anyị bukọtara ife anyị ọ bụleghị la Ireland adịleghị mma but ndị Anambra sị aha anọ ofu ebe ekiri mmanwụ so akwazuru ngwongwo anyị ruta Canada anyị bịara Canada legị ife akpọ landed immigrants nke bụ enye ha lere anyị akwụkwọ enye so anyị bịa abịa ogo a nne so ọ kpasiri anyị ike mgbe anyị bịara so immediately anyị bịakwara ebe a nne m decide zụ asị eh, akwụkwọ a nne mbụ accidental or reluctant student sị ha m jezụ je mea phd m so mma ime phd m law so ebe ọhụ m n'ime phd m ebe ọhụ nọ m nọkwadụ akụzi ife university but o kwesịrị mmedu ha le phd ọnọ but due to enye ọtụtụ ada asị ekweghị kpọfụ ụzọ so ụmụ ife ndị ọdọ m n'ime tiri aka ekweghị m na mmekwa nkwem ịghọtara emedila m my coursework ọzụ the thesis but ịnọzi nwa ọdụ depụpụghị ya bụ ife ka mere elega na ịdọla m azụ so ya bụ ibe akụkọ m nọrụta ugbu a ndewo nwanne m. emekata ike nna ya ukwu otu isi gba ndị akụkọ akọrọ ya rute ebe a ọ kwụsịrị nke ugbu a mmelegị ndị elele eleghị wana ha mụta ife na njem gị a na ha afụgbọ na ha tụbatado ozi mfụrụ aka nna anyị ukwu Ụka Ọnụma ọ sịrị gị ya o si na Washington DC dee ele ife anyị eme afụkwara m aka nwanna anyị nwoke Sonny Irem Sonny Irem si ihe o shiri Kaduna ele ife a mfụkwara aka nwanna anyị nwoke nwanna anyị nwoke Mba Uche ọ na-ekele ọ sịrị o si FCT Abuja dee ele ọ dị ukwukwa ndị na-etụbata ozi ee nna anyị ukwu ndị ntorobịa echele ndị nọ elu mbembe da-aracha mbembe ugbu a elega ọ bụkwara ha ofu mkpụrụ onweleghị ife ọdachi wọ fụrụ na njem ga daa ụdịka ọdachi onwele nke imetụdụrụ ọnụ daa ụdịka ọdachi ị fụrụ ife dịrị elega fụlarị nyere gị dakwa na otu isi nyebiga ka ọkụ tugo alị
ndewo ụmụ bekee ndị onwe ife ada akpa ada ma ọ ma ka m ịma asị ụga da ka mma bekee but ọ bụghị ele ma agha ụgha so asịrị the tempest tempest bụ ife ifufe mini the tempest does not deter a determined navigator from getting to his destination so onye a da-akwọ ụgbọ elega ọbụla ifufe ji dị once onwele mkpebi ọ ji eru ibe ọhụ nọ ifufe mini ọhụ anaghị egbochi ya so the first thing bụ ife savụrụ m nyetara m aka ike bụ mkpebi m nwere onwe m once you have that self determination that will onweghị ife ja ụzọ enweghị ike gbaghị because onweghị ife ị ja-agabiga ị lee anya gburugburu ka ị fụ ndị gabigalere ife karịrị ọhụ nọ I will give you example some of the survival instinct or strategies m nwere m kpaara gị ebe a sị nne na nna m ejeleghị ụlọ akwụkwọ o jetaleghị ejetụ ọfụ o jetaleghị ike so ife nna m to to his uh, to his praise and may his soul rest in peace ife o mere meta ike bụ issue ụlọ akwụkwọ mee provision enye mmadụ school fees ya achụtaleghị anyị for school fees abalị nge ya ọ sị gị gọ adịghị eri okpo gọọmenti eri but that was where it ended so nweziri ife ọdụọ nke ihe eji tụnele gị nwa okorobịa gara adịtụ ele gị ibe ị ma dị emetụkwa ha my father amalegha gbasa gị ya so mgbe a nọ de eme ụmụ ife ndị anị even mgbe m nọrọ secondary school ọ mgbe mgbaka adịlere m ime emechi ụlọ akwụkwọ elega mbịa ma azụdụọ ngwa yo mere ma jee ibe a da akpọ ma Owerrinta ma Mbawsi ma ele m da eso train mgbe ọhụ nọ because nnọlide eme nke ma ịchụtụle ụmụ agbọghọ mgbe ọhụ nọ ma gịnị ma so anaghị m achọ ịbịa eme ụmụ ife ndị aba but ime onwe m m mara ibe m si dịka nne m da akpakarị ọ sị gị arịzọtụkwa ibe i si mara elege nwa ugwu nọ gị azụ so m je ibe nọ mgbe holidays a ma hustle a mere eziokwu mere afịa hustle nke m aka abụghị nke o mere ma ugbu a nụwa sị gị wo obute ike onweghị ife zara ibute ike ife akpatara ekugu ezi e si ekugu ezi ala so mmadụ agba mbọ elege mgbe m bịara bịa baa university I continue the same way weekends elege anịnị m bịarute ụmụ ime ọfịa ibe a da akpọ Itu ma nkwe Cross River anyị de eje m je m eje zụọ raw cocoa ụmụ my cousin mgbe ọhụ nọ efe azụ Ibiam Nnachi may his soul rest in peace ọnọdụ anọ beach udo emeghe ụmụ ahịa m bute m abịa ebe ọ nọ m eresi wo those cocoa ndị nọdụ anọ beach mgbe ma gbara m eke ebe nobody would ever believe m nọrọ university mgbe ọhụ and m lọta ụlọ kwa m a da elive like big boy nwere ọkpara nwere ibe nna m tatụrụ fi much as my father was an average person ọ nọlegide that arịọ nri we were comfortable nna m so one of the first Edda men nwe ụlọ Aba so yo gbalịghị elege ike ya kwere you know yo mee elege so pretty much a nọde eme ọbịa dị ike elege ọhụ nọ I look inside myself ma jụọ onwe m what do you really want? Do you want an easy life now? Or to make the sacrifice now and live better tomorrow? Mgbe nna m nọrọ ndụ, ụlọ ọ rụtara ọ ibe ndị Edda dum were like park onye ọbụla maara ya 18 Dan Fodio ọ ibe onye ọbụla ebe ọbụla kpọrọ ya park ndị Edda 18 Dan Fodio ebe ọ nọ so yo nwụrụ one day m nọrọ yo nwụrụ onye eze nze bụta onye uke ya I think he was in his uh, that was in his 70s the man buru machine uh, nkurube ebe a drụa drụa a na-eme so ifu ya elewe buru machine da ala nke gị ụjọ anaghị ekwekọ ha leghị ekwe ha ọbịa atụchie naghị ife mgbe ma ya ọnwụ naghị gị bọ nnọọ so mgbe the man pụghara each time the man bịara ikele papa ma papa m na ifu ezigbo ndị lepụ anya otu meshin ya o nwere ike na-agara meshin ọ nwụrụ eburu ya jụrụ onwe gafụ na ike agwụla m kpọọ my father m jụ ya one day adara si ọ gịnị mere nwoke a at his age ya ọ kpụtara ebu meshin da adụrụ flanta ọ sị m nwa m gụọ akụkọ dị anya gụọ ndị a onye a m fụrụ ebe a nọ ugbu a naghị m akpọ efa ya for uh, decency sake gụọ onye a m fụrụ ebe a gụọ mgbe ọ nọdụ eto eto gwa ọwụ ọgụ nna m bụ Jew man to them ọ bụrụ ị ghọtara ife mmiri so ọwụ ọ bụrụ ha bobo nweghị ife wa akpatụ aka so nna m kparị fọrọ ọ sị m gụgọ onye ọbụla sị ya na ị ga-ata afụfụ gụọ onye ha ataghị afụfụ ruo ọgwụgwụ but gị kpebie ya da arụsị ọrụ ike nwa onye ịrụsị ọrụ ike da egbu ikpebie da arụsị ọrụ ike tatụ afụfụ ya ebelata so ya ọ bụrụ eziokwu mgbe nna m rutara that stage o nwere property ọ zụrụ here and there ụlọ ya ọnwa agwụ ụgwọtari okpo ya ọ ka da afụ ife o ji eri ife but that man ọ nọdụ ezi m bụ onye ọbụ du adụ ọhụrụ mgbe one day nọdụ agba okorobịa nna m sị ya ọ dịrị 13 years nne na nna ya nwụọ ya o je ibe a da akpọ Ikoro Obiyama I think Cross River or Akwa Ibom now

ọrụ a nwere ike ịda eshi ishi but the money that comes from it doesn't smell as well the job could stink but the money that comes from it doesn't stink so ya ọ bụrụ ife m kpebiri ọ bụlekwara ịrụ ọrụ ma arụ ya rụshie ya ike and ya ọ da emekwanụ m nji gbadụa mbọ ọhụrụ na ọpụta njikere ndị nna wo ka nri jiri okpogho da eburu ya obi lego nweghị ife ọdọ dị ya n'ime anaghị m da akọwara ife dị ya nị so ya ọ bụrụ ya onye ọbụla nwụrụ mmụọ mgbaka ga-arụsi ọrụ ike o nweghị ife ji emene the Edda man averagely dị strong we are gifted ife Chineke akwazi ya bụ itinye aka ife ọjọọ iletu anya ọ bụrụ onye a dịrị n'itinye aka ife ọjọọ it can only last for a while ọ dịghị agaziri anyị ị ghọtara you know the it's just a question of gịrị onwe gị make that effort kpebiele gị ọkwa ịrụsi ọrụ ike m ji arụsi ọrụ ike

dị powerful beyond measure. But it's just a question of anyị realize how powerful we are and we implement it and work hard. Come on. Um, um, I had Jaffe Woods, I have Haita and um, m karatụ ọka gakwa ifu. ị chọọ ibe dị jụụ na-amasị ya na ịha nọ izutu ike ma ọ bụghị ibe nra ndị eke zamzam gị ọnwa abalị ma kọrọ ibe ha nọ mee mmemme gị achọnkwa ọdọ Ansin Suite na ọnwa ha wee onye gị nleta ọma pụrụ iche gwere nri atọ si ya na-esonyekọrọ ya o nweghịrị nri ịha achọ achọ na Ansin Suite ịchọkọrọ egburegbu akpaghị ya nja o nweghịrị ibe ọdọ ịha enwe nleta ọma pụrụ iche ma ọ bụghị Ansin Suite Limited na Abakaliki Ansin Suite dị na nọmba 2 Ezekwoja Street Kpirikpiri Old Enugu Road Abakaliki opposite Roban Stores ị nwekwara ike iji ekwentị gị gwere ya nweta ọnọdụ ebe ha anọghị na Ansin Suite agụ ihe Ansin Suite Limited ndị ọdọ esozi ya azụ ma na-eleghị ọnwa

ee ma anabata gị ọbara ka na ịbata ugbo ife a bụ ije ije si ada Catalyst abịara gị abalị a ayị rị nna anyị ukwu Okey Williams na-egwurikọta nke abalị a ọ mụ bụ nwanne gị nwoke akpọ Igwe Idika ee ozi na ha abaịta m na ha afụ eka ee nwanne anyị nwoke nwanne anyị nwaanyị Ogechi Williams Kalụ ọkwa nwaanyị ka nwoke si Aba ọ nwoke okay ọ sị eleghị o si Aba de ele ife anyị eme biko ewetụkwa iwe m kpara sị ọ nwaanyị bụ ife bụ but ọ gbaziri m olu sị eleghị ọ bụ nwoke bụ ife bụ afụnekwa m aka nna anyị ukwu Prince Idika ọ sị ya nọrị Lagos de atụpụrụ anyị ekele nwanne eh, de ekelekwa gị bụ Barrister Williams eh, Okey ị fụnanụ ife ọ gbasara ebe a wụpụ ee eh, nna anyị ukwu i letụ anya edide e dere gbasara gị ee ga-afụ eleghị ọ gị bụ onye isi ojii mbụ ee na obodo Ireland a sịrị tozuru ma o jee dọa ọchịchị daa otu i si nweta ntozu a daakwa na akparamagwa i zipụtara mere na a je sị gị gị pụta ihe dọa ọchịchị na Ireland
ee eh, kaa ọdọkwa nwanne m nwoke maka ajụjụ ahụ nnọọ ee eh, dịka nnọdụ akpai ndị edere asị nwata kwọzie aka ya soro nde eze nze rie ife and eh, nwekwa ilu nna m wọ da atụ wọ sị gị gụọ kpọ m oku paị m ibe ji kpọ m oku paị m ibe ji talks about humility ịmara onye ị bụ ịkwụ aka gị ọtọ ife de enye m obi aṅụrị ya na obi isi ike bụ the life of my father ruta taa m merega abụọ n'ime ya o ke nwetụghị onye pụtara na ya ọjụ m gọ m bụ nwa onye m sị ya m bụ nwa ete William aka m afụtụghị onye m ga-asịrị m na ya "Ah, nwoke ọjọọ a nị ya ome ọnwa ya ome ọnwa so ezi afa karịrị ego so that has helped me a lot so mgbe m ruru obodo a nịnị bụ obodo m amaghị onweleghị onye m maara Sam Island dịka m kpara ọmịa m ọ bụ ndị mbụ ụzọ bi wọnụ ya ya wụrụ mere ma m mgbe m rue ya so i gave myself out to the service of my community there m bido da-achịkọ ndị isi ojii i started making representations onwere ife mere nị ife dị nị eleghị ọ wụ mgbe anyị bịara bịa nọga ya ọ da-adị nị eleghị anọghị de-enye ndị isi ojii ọrụ so you see somebody like me by God's grace ọ uru akwụkwọ badụrụ because mgbe ị gụrụ akwụkwọ ọ bụghịrị I'm saying this to say akwụkwọ uru akwụkwọ abụghị naanị ị gụrụ je de arụ ọrụ bekee onwe ife ndị like catch phrase ndị ndị ndị ndị school anyị say University of Port Harcourt ọ sị gị education for self enlightenment uru akwụkwọ bara gị bụ o mepụha gị your horizon ele i si afụ ife ụwa and all that so that boldness akwụkwọ nyere m mere m I was able to walk up to them in the office and make representation for my people.

and the committee election atụdụrụ and all that ewepụ ohere nị aka m ezidụrụ gị pictures and all that so m so ndị ọ da-akpọbata the eh, campaign committee bụ ife a ka emetụghị n'ime ndị isi ojii mm, among ndị isi ojii n'ebe ọ nọ but ife ngedoro m anya bụ ụmụ ule ụfọdụ wo ledụrụ m m gabiga ule gbasara nị mmadụ ikwesị ntụkwasị obi eleghị ife akpatara eze adịghị eju efọ and all that so i want to believe eleghị ọ mgbe wa fụrụ ya ụmụ ife ndị anị ya ọ sị m ọ dịghị ka we want you in so so and so capacity and yo me ọtụtụ ife ọ wụ this um, program anyị jere on the uh, department of state

ma hotel ya ma gịnị so o sorokwa ife họpụtara ya nị because one m gwedịrị onwe m alị two wọ fụ eleghị m da-eguzoro eziokwu three wọ fụ eleghị dịka m kpara iguzoro eziokwu m bụ m abụghị m onye enyo enyo abụghị onye ị type godu afa m ugbu a nịnị flanta google you see it Okey Williams Kalu ọ kpara gị ife ọ bụ so i think ọ ụmụ ife ndị ọhụ nọ ya ife nna m kparị m bụ ife yere m aka ị navigate through that uh, whatever nwee ike nọdụ ọkwa ndị ọhụ nọ eleghị m si nọ ya
ka eh, mekeleta gị ike mgbe nọdụ akparara ụka onwe

Ogbele mi ode mi. O ja mu tu ne ngbe. Ye ye gbe ka di. Ye ne bi na wa. Ye na lo bo ma bo lo bu ma. O me lo ka ko. E da ba gwa ya hara mi ni abali. Agbo ba ra di ko. Cha ta da ba be ke unu wa bu kwa nu wa bi amu ala. Wa je gbe mo. Eh, ọ bụrụ ka na ịbata ife a bụ JJC Edda Catalyst abịara gị abalị anyị nna ya ukwu Okey Williams na-egorịkọta nke taa afụle m aka nna ya ukwu barista Chima um, Williams ọ na ha ekele ọ sị ife ị na-ekpa bụ eziokwu ọ sị eleghị Edda bụ ndị bụ obodo ee Ifeọma jụtara ike eleghị ya o siri Benin City da-ele ife a nọ ime afụlekwa m aka ee nna ya ukwu ee Ibiam Azụ Agwụ ọ na ha ekele ya ọ sị jọkwa ndị m ụwa anyị na ha tụpụrụ gị ekele nna ya ukwu afụlekwa m aka nwanne anyị nwoke Michael Mba ọ sị eleghị ya o siri Aba da-ele ife anyị nọ ime afụkwara m aka nwanne anyị nwoke Moses Anya ọ sị ndị m ụwa ụnụ jọkwa eleghị ya o siri mba mini da-egere emume a anyị nọ ime nna ya ukwu ee Okey Williams mgbe a na-eme ọdọ juru ya ọ dị eleghị ife adịghị da ife ị da-eme nwanne m nwoke ka ee imele maka ajụjụ ọhụ nọ ọ nwe mgbe ee home video a nọ da-ele mgbe Osuofia pụtara ya ṅụdụa maị ya ọ pụta etiti ụzọ ya ọ da-adaba adaba ya ọ sị ụzọ agbala ya esa ya anya so ele nkwe ya eso eso so ọ nwe ife nne m da-adọkwa m aka ntị and m akparị onye ọbụla biko ọ bụrụ ka n'ụlọ don't leave home without Christ nne m da-akpanụ ụka ọ sị gị "Ọ, mama ejitụkwa ya ka beghị ebeghị ma ejitụkwa Chineke ya ka beghị ebeghị you know adị m ọgbajuo adọkọrọ nwa onye ọ daga agbaịrị eleghị ọhụ nọ so especially mgbe ị nọ ogo bekee ebe a ọ bụrụ otu ị nọ ife na-eleghị Nigeria e nwere ike gasị m jekwunye onye a jekwunye onye a ọ gbajuo adọkọrọ m arụ onwe m ụka sị Jehova ụzọ agbala m ese anya ele m kwesịrị m je mkpere ụdịrị ekpere ahụ pụta ọ da-atụziri m eka ụzọ m ji eje and m so ụzọ ahụ nọ I don't ever go wrong. That is one. Number two, ma bịa cheta eleghị ibe m si bịa dị anya o ụzọ Edda dị anya ibe anyị si so m chetụdụ anyị eleghị ọnụ ma mara ụmụ ife ọbụla mmadụ chọrọ gị ifu in life ọ wụ two options

ọ da-agazi agazi onye ọbụla nọ n'ụwa gị feel eleghị gọọ ife ọdachi anaghị apụtara gị you're deceiving yourself you're deluding yourself but the irony of life bụ eleghị gọọ ọ ife isi ike ha ife ọdachi ọhụ nnọọ if you persevere and hang in there will propel you to greater heights it is those challenges ị gabiga ụmụ mgbe anyị dere nta asịgo weda maọbụ eziokwu maọbụ ga amaghị m asịga deme nwata anya dụọ elọ ya ọdịnele ga adọtịrị adọtị go elọ mgbe ife nna ya ọ da-asị elọ mgbe ife ọ de-eji eto exactly so i think that is the same thing with the issues of life those challenges if you pass them if you pass the test

ọ gị no and when you look around you gafụ eleghị o nweghị ife iji achọ achọ ugbu a ga-afụ nkwa Edda but we didn't have so much of it mgbe anyị dị nọ de-eto eto ị ghọtara abịaruta kpakwala m ife iji achọ Edda ugbu a ga-afụ you get encouragement if ndị nọ gị gara iji fụ onye gị were aka asị nwe gị asị if this person can do it I can even achieve better. Ndewo nwanne m nwoke. Ana ekeleta gị ka ị letụ anya ife e dere gbasara gị eh, gafụ eleghị ị bụ onye nkụzi dị elu bụkwara onye ife ịzụ afịa doro anya ife ndị bekee kpọrọ serial entrepreneur bụkwara onye bụ onye isi achịkọta ndị mmadụ ife ndị bekee kpọrọ eh, community leader dị otu ị si bandedụ ahụ ife a dum bụkwara onye de-emezikwa emezi n'ime wọ dum dụa
eh, ka nwanne m nwoke ekelelekwa m gị ọdụọ nde dara atụ ilu asị enya ọtụtụ adịghị ekwe ụkpọ ha ọfụ ụzọ but acheghị m ọ dị applicable in this circumstance ọ wụrụ nde da-achọkwa na ndị chọrọ nụ igwe from it a sị gị jack of all trade master of none it's not very true people these days can afford to multitask o nwe ife m kpebiri is my personal worldview eleghị njade enwe ife a kpọ chineke kere anyị we are people of many parts ọ ya eme ide eleta home movie a da eme onye abịa yo play role a another movie kwa yo play another role so we all embodiments of all these different roles and we can afford to marshal them out methodologically carefully systematically wọ dum anọ ịda aga So what am I saying? M believe ife ada akpọ multiple streams of income. M kọwara gị mgbe m nọ secondary school elega m si de eme ọ wụ nke m akpatalaghị ebe a mgbe m nọrọ secondary school ọ wụ ife ada akpọ spent grain ife ada eji esi biya so m da-eje m je breweries aba m je zụnara wọ nke wọ mepụrụ emepụ ma egwere tipa ya o buru ya jee busiri m nkwụ ime ime ọgbọ hill ma kpasa ya anwụ m dry ya ebe ahụ na ọ kọọ ma gbajudo ya akpa bịa ebe wọ da ere feed ọkụkụ resi wọ so ife ọ dịle m ime so ọ bụrụ the spirit of nwa aba m bụ dị m n'ime m gbakọọ ọhụ nnọọ ebelieve m elega onye bịakwa ya o gwere ka ka faya apata o m bụ onye ọrụ bekee ọ gwụlakwa ha ọnwa nne ma ọ bụghị ọnwa nne o nwe ọdọ m eme ee m bụ onye nkụzi mekwala imagine this day and age mmadụ sị gị ọ bụ onye nkụzi elega ọ bụ onye nkụzi Abia state wetele government si eji wọ ụgwọ 20 months 30 months how are you going to feed your family elele i si akwụ ụgwọ ụlọ elele i si eme flanta whereas you can afford to be innovative in this day and age ide eme ọnwa gị ejirikwa nwayọọ wọ dum jara a-run kwa smoothly if you plan it very well iji nye gị example mmadụ nwere ike ibi Lagos i biri Lagos gị ebiri da arụ ọrụ bekee gị ọrụ gị ada aga gị enwere moto ị gbala ụlọ gị ada arahụ ụra nwoghị ife ọ na-ewetara gị whereas ị nwere ike decide m gbasa ọrụ ọ bụ m da agbasa ọrụ 4 or 5 m eje nya ife ada akpọ uber m nya uber for 2 or 3 hours ma alakwa ụlọ ma arahụrụ onwe m ụra okpogho ọhụ m na-egwetalere such residual income will help will go a long way ị help wa gị ma ọ kwụrụ gị bill ọnwa ya ọ kwụwara gị ọnwa ga-agbanye petrol moto ga-agaghị ma ọ bụghị elego ọhụ nnọọ you can decide in this day and age with ife online internet a you can take advantage of it abanye gị ife ime otu ndị ife na-ere ife online ma this platform a kpọ jiji.ng you can be doing that zụ ife ọdụ ụlọ nwere nke ndị ife chọrọ you you you sell to them ship ya you can also decide to be a blogger so many things but aside from that there are a lot of other things so chineke kere anyị kegbuo anyị ife ọ bụ bụ ha harness ya the talent chineke nyere ime anyị even chineke nyere onwe mendere somebody a-harness baga maximize baga the talent enyere ime ya i letụ a Bible the onwe the uh, parable of uh, the, the people Chineke nyere talent uh, the master nna ukwu gahere mba ya e nye we okpoghe sị wa ngwa onye agwụrụ eche ma o nwe onye ji nke ya je lie ala nwere onye sịrị nna ya ukwu bụ onye flanta gị nye okpoghe but the one chineke a reward nna ukwu reward bụ onye ji nke ya je me invest ife pụta ya so talents chineke nyere gị if you don't harness them god will take it from you ndewo m ekeleta gị ike ee da ọkpụrụkpụ okwu etọ ọ bụrụ ndị asụ ee okwu bekee wa akpọ ya watchword da-edu gị na njem gị a
That's a good one. Ife da-edu m njem m a bụ ife mbụ mkparị nne m mkparị nne m da-asị m ọ kpọ m ọ da-akpọ m my pet name anyị na ife ọ da-akpọ m ọ sị Ngọ m chetakwa onwe gị ugwu nọ m azụ okwu da-agba ọkpụrụkpụ my mind so m cheta elego ugwu ugwu ọ nọ m azụ i double whatever effort m na-emeke so that ha mụọ bụrụ ugwu nye ndị ọdọ gata m azụ and to the glory of god it's been working very well another ọkpụrụkpụ okwu catchphrase da-abụ failure is not an option maọbụ mere omere ma nwere m ta ọ da-akparị ya bịara asị m what I want is results ma ọnwa mere mini dokwa ya mere agba nwa nụ na-esi I don't want those stories cut the crap I want results failure is not an option onweghị ọnọdụ iji afụ onwe gị ile anya gburugburu ka ịfụ ndị nọ ni worse conditions yet with determination they, they, they survived. They did better. ma naijiria ma gburugburu ebe ọbụla onye ọbụla nọ ile anya ga-afụ ndị nọ n'ọnọdụ ka ọjọọ karịa nke gị o nwe ndị amụrụ afụlegị nne na nna wo ịghọtara when you talk of people like Coscharis them ọ kparị gị ọnọdụ ga-adụ ya ka agba so if you are determined onweghị onweghị ife ja-akwụsị gị nị. then another one nke atọ bụ nke na-edu m bụ hard work doesn't kill ịrụsi ọrụ ike if you're determined to work hard ọ dịghị egbu mmadụ bụ ife anị and that is directly linked to ife m sịrị gị nna m kpaịrị m yọsigo onye sịrị ya anaghị arụsi ọrụ ike gị onye atagharị afụfụ ruo ọgwụgwụ but ikpebi iji arụsi ọrụ ike imetụ nwa afụfụ gị ebie ka nwanne m nwoke
ka a- anyị letụkwala anya ndị ntorobịa Edda ife dị gị na-elegọ ya bụ ife ji wo alị dakwana ife nwere ike ime ee ife ji wo alị ahapụ wo
Ah, Chief Eguka ịkpa ụka omereme anyị em, ọ dị omimi nke ọ nje take another section altogether ma bịara akpa ya, but elega ọbụla o si dị em, anyị ja-arụtụ aka one or two things iletụ anya ife m kpaịtaghị o nwe ọtụtụ ife find dị lacking in our people o nwe ndị belivuru ni nwe ife m akpọ false sense of entitlement nke ọ pụtara gịnị wo kpebiri o nwe onye ji wo ụgwọ nwa m ochi na-emereghị m ọnwa nne m emereghị m ọnwa this my uncle emereghị m ọnwa onye anị emereghị m ọnwa once you have that mindset once you have that mentality you can't go anywhere but mgbe i gwere onwe gị le nwa mgbe i gwedata onwe gị alị o nweghị ife ji egbochi gị another thing kwa bụ na ife nyega ndị anyị nsogbu bụ ife m akpọ our young people eat their seeds ị bụrụ onye ọrụ ubi ga-aghọta ife m akọwa

na mgbaghara ya okwu ọhụrụ na-agbaghara ọkwa ka si ezi lọdụa ọnwụ some of our young people their greatest ambition wo nọ ụzụ their greatest ambition bụ wo lọla ezi Christmas that's wa kpọ ụzụ si January ruo December ma wọ na ọgwụgwọ ngworo lụọ bịazie onye wa bụ ọ gwụla bụ their ambition so wo rute mgbe ọhụ nọ wo mefua nke wo kpatara akpata 15 January wo ka nọ ha ezi da-achọ onye nye wo okpogho transport da-achọ onye nye wo okpogho ji amalite afịa that is eating your seed it is affecting our people a lot ụmụ ndị bi ezi iji ifu nwoke bi ezi onwe ụwa ọsị gị ọ ma ị bịaghị mgbe ị pụrụ ụzụ adịla anya gaa bịa ele gị gaa lụọ ele gị kpọtala kpata wa kpataghị mgbe wo pụrụ ụzụ enweghị anya ọ dị wo lọrọ last year so they want to be seen every year it's not helping our people ị ghọtara ife m akpa about multiple streams of income a mkpata gị ụka ya so ịnọ ide ahụ rụfa gị fọ ele gị lụrụ afụma ifuele gị ị chọrọ ịlụọ next year ọ gwụla okpo transport so why not okpogho anị gị edoro ya gị gwere ya yekọtara afịa gị next year gị gwere ya mee i rute ezi ọhụ nọ ya o nwere ife i bu obi ị chọrọ ime you can come home in Ekoli sorry Edda gị decide ya o nwere ime ọfịa ibu orere gị eji azụrụ dụ ya or investment ndị ọdọ nọ ere agba ime three or four years or five years time alị ọhụ nnọọ i jere iregharị ya okpogho ya dịla elu so ife a bụ one of the things o so ife ndị enye ndị anyị nsogbu and nke ka nke m chọrọ ịrụtụ aka bụrụ iso otu ọjọọ ị makwa ndị anyị wụ ọchara acha ọchaghị acha gbuta these three factors egbu mere m anyị

so ụmụ ife ndị a so ife egbu our people wepụ aka cultism it doesn't help anybody ị da-anụ isi ike pụọ out there struggle kpata okpogo come out a mara elegi i si go yes ị lụle and also ị kpata okpogo you don't need to make noise about it ị bụghị onye mbụ people around you will know so when you begin to make noise about it it shows that you're empty onweghị ife ị kpata ndewo nwanne m nwoke
eh, m ekeleta gị ike nna anyị ukwu ee eh, eh, oge anyị na ha akụla kwarapụ kwarapụ ee ajụjụ ọdọ m ajụ gị bụ ị letụ anya elianụ da ife a da-eme ị cheta ya mgbe unu mgbe unu nọdụ eto mhm. gaa ṅụmi ya ya na da akparamagwa ndị ntorobịa kwesịrị ịmụnara elianụ
ndewo ọ dụkwa ife a dịtahe o nwe elegi o si connect to ife a anyị kpatahe ugbu a nne mgbe anyị nọdụ eto echetara m luo ekoli Disemba anyị akpaga ụrị ya ka da-akụrụ two three ime abalị onweghị ife anyị atụ ụjọ ya cos onye ọbụla obi ya dịrị ọcha ịnwụghị m ike ife da-akpasu mmadụ abalị ọhụ nụ bụ ị gbaduhe ekoli ọhụ na enwere ike ee gaafụ atụrụ maọbụ ewu owu ori ife olu so o metụtụ ime abalị etikapụ ọsọ ọhụ nụ but ọ dịghị ma ị nọgha egwu a da-atụ gị i ji apụta ụzọ mmadụ asị gị ni m phone i ji akpa doo m cell phone adịlaghị mgbe ọhụ nụ you won't have any fear like gị gọ ụmụ eji ahara asa gị mgbe ọhụ nụ and we were hard working we are hard working and we like this sense of entitlement it's not taking us anywhere ị ghọtara and mgbe ọhụ nụ another thing m chetakwara m ji atụzikwara ndị anyị aka bụ o mere m anyị always try and get a mentor

ọ gbagwojua gị anya ọ gba ọ gbajua dọkọrọ a sị nna ya ukwu adịji mbe dị na wayo ole ya ọ tụziara gị aka it helps a lot if you have the right mentor mentor bụ onye onye i ji achọgha ịdị elegi ya you know and ị bịarute ọgbakọ ị nọ ọ bụrụ ọ ghụ bụ the brightest star lezie enya lezie you're in the wrong circle ị bịarute o nwere ndị otu i so ọ bụrụ ọ ghụ bụ onye pụta no matter how bright you are so always aspire to go to people that know better than you are ndị ji amụta ife from I think I think ụfọdụ ife ihe nyere anyị aka or anyị ndị eji tụọ nyere anyị aka ndewo nwanne m nwoke em ekeleta gị kem na ha afọ ndị nwa na anyị wọnọ ha ekwetu isi ife dum a ị nọ ịkpa ele gị na ha agazikwa ha eh, agazi ee ajụjụ ọdọ m ajụ bụ ele gị nwoke Edda ị bụ Mhm. o nwe mgbe ọ da-eme ọ gbajuru n'obodo ị nọ bụ obodo ndị ọcha gị cheta ele gị bụ nwoke Edda ncheta ọhụ o nwe etu ọ de-esi enye gị ikike ihe ji agbagharị ọnọdụ ọhụ ị nọ
kaa nwanne m nwoke nke ukwu nke ukwu ife ọ na-eji enye m ikike bụ bụ m da-abịa cheta ma sị dịka m kọwara mgbe a malitara sị ibe anyị si bịa dị anya ọhụ bụ nke mbụ m abịakwa bịa cheta ma sị sị o nwe ndị m bụ ife ilere enyomanye people that look up unto me so ndị ugbu a bịa kevu anyị na ọ ja-adịla gị and akwụkwọ nsọ m de-enweta e- agbamume from akwụkwọ nsọ akwụkwọ nsọ anyị agụ o nwe ibe ọ sịrị amaghị m Igbo ya ọ sịrị but if you fail in the days of adversity your strength is small that's i nwee ọdịda mba mgbe ife isi ike bịara ume gị dị ntakịrị so m na-eme ncheta ya m echeta ele gị m bụ onye Edda m echeta ife nne m kpaịrị m sị m nwa ugwu nọ m azụ m echeta ife nna m kpaịrị m sị m gọ m sị m anaghị arụsi ọrụ ike gọmdụ bụ onye ataghị afọ ruo ọgwụ

yara onwe na ọ de-egwu bụ afụmaghị ibe gold ọhụ dị but anyị ndị nọ azụ nọ nwa ele so afụzi ele gị ibe o buru pick axe ya ti nkurumbe ya lahe bụ ibe ọ bụrụ melikwara ha ka ọ kụkwaa ha ugboro nge ya akụkunye gold ọhụ but because he wasn't seeing it he just left so all his efforts adị wasted so ị bịa letụ at that point you're being pressed to give up m bịa cheta eleghị gọ i keep telling myself the worst is over m asị onwe m nke m galere aga akala nke ọfọrọ it helps me a lot ọ ife m da-eji eme onwe m encourage so m bịa cheta eleghị gọ ọ bụrụ m nọla da-eme ife a for how many days si nke ọfọrọ m eru ibe ọhụ nnọọ m gaghị anaghị eru nkwa eleghe ọhụ nnọọ adịghị m enwe choice other than to persevere ma agaghị dịka m akọwa dịka m maara si mbụ nwoke Edda ndewo
ee ụlọ afọ na-eleghị oge anyị kwụla ihe nkwarapụ nkwarapụ mmadụ na-eleghị anyị ka kparịa ụka ga ya tụ ife na mmechi nna anyị ukwu Okey Williams da ilu Edda da-adịtaghị ọtụọ ike
Hmm. Ikuli m okwu buru ibu. Okay, I will try. Um, ọ dị ọtụtụ. Ọ dị ọtụtụ. Ụmụ um, nna m da-atụ ilu ọ sị gọ ire ọma bụ ife ịkọlọ da-eji arị ogwu. Ị fụ ịkọlọ, ọ da-adị n'ụwa ọ bụrụ bekee wọ asị gọ ọ dị soft.

ọ dụọkwa nna m sịrị wụ ọ sịrị oke ọfịa oke ọfịa bụ thick forest ya ra ete ọfịa ete ọfịa bụ hunter gọ wa abụọ bụ enyi gọ izu dum ọnwa bụ ilu but ọ n'eleghe akụkọ gọ izu dum oke ọfịa ete ọfịa ba oke ọfịa ka o nwee anụ ọ gbata ya o we iwe sị ya ba nkwaga ya so ọ gabeghị abalị nge oke ọfịa mepee ọnụ sị ya ete ọfịa ya ọ za ọ sị ya nwanne ị gaghị ụtụtụ ba ịta galaghị mgbes ba ịta ma ọ dịghị mma ụtụtụ ya ọ dịrị mma mgbes ife ọnọ dey speak to ife anyị nọdụ akpa about tenacity of purpose about hanging in there about never saying that, about never giving up, just at the slightest uh, provocation. Nna m da-atụkwa ilu ọ sị gọ onye kwere e gwere isi ya kụwaa akị ọ dịghị adị ndụ ata akị bekee akịkịrị ọmamị malaria mm. so eh, mkpaliri nke m sịrị kpọm oku kpaa m ibe eji humility if you know what you want you hang in there you know ma if you hang in there you get it a da-atụkwa ilu sị ma ọgọ ejighị okpogho ya o jiri olu ọma it also speaks to being diplomatic, knowing how to get what you want. In hand. Uh, I will conclude by saying, um, uh, sounds a little vulgar. I kelee onye nyụrụ ahụ ga-ekele onye nụrụ isi ya. Nna m dị atụkwa ilu sịgo onye nyụrụ ahụ gbụọ ọnụ mmiri emele mmehie abụọ deme unu kaa Edda bụ Edda, ekelele m unu. kaa nna anyị ukwu m ekeleta gị ka otu si- kaa nna anyị ukwu m ekeleta gị otu i si bịa nọnyere anyị nke taa m na eleghe otu obi dị dị m ụtọ bụ otu o si dịkọ ndị ọdọ ụtọ afụne m aka nwanna anyị nwoke Ibiam Daniel Aja Anọma ọ sị eleghe ee eleghe nke taa eleghe ọ dịta ụtọ ike afụnekwa m aka nwanna anyị nwoke Ukpo Agwụ ọ sị eleghe oke ọnụ anụla na eleghe ọ sị eleghe otu anyị si ji ejiji nke taa dịta ya ụtọ ike eleghe anyị jisi ike afụnekwa m aka nwanna anyị nwanyị Divine ọ nwaanyị ka nwoke Divine Chikezie ije nwanne oke Williams bụ oge mgbamume nye dị gị ntachi gị na ya oke ị na na-afụ na n'ife ọ gbapụtara ebe a m fụkwara aka nwanna anyị nwaanyị Nwakaego Azụbụike m ekeleta na ike ebe abịba ha wụsị ọwa nke taa maka ọ bụrụ na anọghị ọ bụ ka ị je anọ nke taa ee tupu m asị ha zina ọkụ afụla m aka nwanna anyị nwoke ee eh, chi be ee eh, chi breast Agwụ ọ sị eleghe ọ sị eleghe anyị gbalịtara ike taa ma ilu ị tụrụ nke abụọ ya eleghe ọ dịta ụtọ ike olu gị atọ eleghe ngongo oti na anụladị ọ sị olu gị atọ eleghe ngongo oti ee eh, nna anyị ukwu Eh, eh, eh, before biko I may interrupt

ee isi anyị ike nwụrụ eleghe ife iliri anyị ga-esi eye aka ife Edda a ga-atụba efu biko egbutukwa oge ime kpọtụrụ anyị anyị mara eleghe anyị si anyị ga-esi dee eye aka kaa kaa nna anyị ukwu ee ebe a bụ ebe anyị ha sị unu zina ọkụ nna anyị ukwu unu zina ọkụ ndị lere ele unu zina ọkụ wo unu emela o